Su mundu Eh natura bella de custu mundu Chi est s'architetu chi dd'at fatu Incarrerendi de su primu atu Ah chi podia arribbai fintzas in fundu E scoberri su nostu Redentori Po ddi fai unu piticu ritratu Ma cantu ti seu diaderus gratu O fortza divina de paxi e amori In s'infinidu ispàtziu isplendenti girat sempri una bòcia tunda, bella, manna e profunda, òpera de Deus s'Onnipotenti. Totu custu antigu incantu ispirat su poeta in armonia a pentzai e iscriri in sana alligria versus e rimas po unu cantu, sa luna chi fait un'oghiada ogni allucenti noti de lugori cun ornamentu de istellas in frori, bella, maestosa e delicada. Su soli, cun grandu imponentzia, illuminat sa terra e su mari, e sa natura si podit ammirai, po ddu cumprendi no bastat s'iscientzia. Custa vida esti cumenti unu lampu, troppu crutza po dda gosai, ma a Deus depeus pregai po si collocai a pustis in logu santu.
Cun custa poesia asuba 'e su mundu intras pròpriu a intro de custu misteru de sa vida, de s'esistèntzia nosta chi, cumenti as nau tui, no bastat s'iscièntzia po dda cumprendi. E ita t'at ispirau iscriendi custa poesia? Su mundu est una cosa tropu bella, ma in su stessu tempus est una cosa misteriosa e meravigliosa. De sempri nosus òminis circaus de cumprendi cumenti est nàsciu e candu est nàsciu. Certas botas ascutendi su chi narat sa scientzia, atras botas pentzendi a u Deus chi at incordau e fatu nasci custu isplendori. De millionis de annus parit una cosa perfetta, de tanti cosas chi ci funt, a incarrerai de sa basca, su frius, su bentu, acua, sa terra, matas, animalis e ominis chi totus impari si gosant custa meravillia de custa natura chi parit perfetta, chi nosu però depeus arrispetai. Onnia dii de sa vida nosta e quindi po sempri, chi 'oleus chi custu mundu si praxat ancora po tant'annus. E nendi custu ses tocchendi u problema meda mannu de custu tempus, chi at essi propriu s'arrispetu chi teneus po custu mundu, po s'ancodeddu de terra anca biveus, eus a podi nai. Esti cambiendi a lestru custu mundu, berus? Toccat a nai purtroppu ca tenis arrexoni, poita ca bastat a bi su chi est succedendi In totu custus ùrtimus perìudus de mesis e annus a custa parti, ca su mundu est arribellendosìdda cun tanti tragèdias chi funt unu a pitzu de s'atru sempri prus impressi, apu nau in sa poesia ca depeus depeus arrispetai su mundu e sa natura, poita mi parit apuntu chi me is ùrtimus annus medas òminis ndi funt aprofitendi, cun su traballu, cun s'incuinamentu e tanti atras cosas. E totu po fai prus dinai, po fai prus arrichesa a sa faci de sa natura e de su mundu. Funt sempri de prus, apuntu, is aziendas mannas chi avelenant s'ària, is frùminis e is maris, cun medas cosas velenosas chi bocint òminis, animalis e atras cosas de sa natura. Is òminis chi segant is forestas, ponint fogu e custas cosas funt scallendi fintzas is riservas de ghiaciu. Segundu mimi tocat a onniunu de nosu a fai sa parti sua, arrispetendi sa natura e su mundu, cumenti apu nau in sa poesia. E po ddu si ddu podi gosai beni nosu e chi at a benni a pustis de nosu, poita no depeus pentzai feti a nosu, ma a fillus nostus, a nebodis nostus e totu cussus chi ant a benni dopu chi nosu no nc'eus a essi prus, fatzeus su modu chi su mundu dd'arrispeteus e dd'aguanteus bellu cumenti si dd'ant lassau.
Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, Legisi cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia.
Beh, u diciu chi poit andai beni cun custa poesia de su mundu poit essi, Su mundu est una scala, a chi calat e a chi atziat. Custu est po candu is cosas andant beni o incapas a. Andant u pagheddu prus pagu bei, cancu orta. E custu est u modu de nai po fai cumprendi ca in sa vida onnia cristianu fait u istrada diferenti de un antru. Cu is annus chini esti prus allutu, svelliu o fortunau po sa saludi, chi andat a innantis e si gosat sa vida e insandus olit nai ca alziat sa scalla. Ma in su mundu c'esti puru chi nd'abasciat de custa scalla. Poita est mancai scaroniau, chentza traballu o chi ddi mancat sa saludi, chi est sa cosa prus importanti po totus nosus. Bellu iat essi chi onniunu altzit e bessit in cussa scalla, est s'auguriu miu a totus nosu e a totus atrus. E po atziai po esempiu in custa scalla, ita eus a podi fai, ita nant is dicius? E u' antru diciu iat a podi essi custu, Sa vida est cumenti unu sprigu, Chi ddu càstias arriendi dd'arridi. Custu est contzillu meda intelligenti, spiegai·si·ddu pagheddu.
Segundu mimi mi parit ca custu diciu dexat beni a cussus chi funt chentza de arrexoni, sempri tristus, olint abarrai a solus, tenint pentzamentus legius, o mancai bint casi totu nieddu. Innoi si narat in sa vida ca ci seus oi e crasi no. No si scit cras. E insandus goseus si sa vida in alligria, in cumpangia, arriendi e spassiendu si. Segundu mimi puru est custu u bellu cunsillu. Imbecendi cumenti passant is annus, onniunu depit essi prexau de sa vida chi at fatu. E insandus castieus·sì a su sprigu in modu tali de fai una bella vida e de ndi essi prexaus e cuntentus candu seus becius.
E certu chi dda castiaus arriendi nosu po primus, sa vida andat meda mellus. Ma seu sigura chi u'antru diciu asuba 'e sa vida e su mundu po nosu ddu teis. Ah, certu ca in sa vida ci nd'at meda de dicius sardus. E u'antru poit essi, In sa vida no contat su passu chi fais, ma s'arrastu chi lassas.
Tocat sempri a fai cosa chi lessint cosas bellas in custu mundu, berus? Custu diciu teis arrexoni, mi praxit meda a mei puru, poita ca. Donat, comente a nai, unu sensu o unu modu de fai po ognunu de nosu. Is antzianus, difati, cun custu diciu, cunsillant a fai una vida onesta e de arrispetu, seria, cun atzionis chi fatzant onori a donniunu. E custu po bivi beni e cun serenidadi sa vida, chi siat longa o crutza, e custu nosu non ddu scireus. Ma custu modu de fai lassat a pustis unu arrastu, cumenti nau dae su dìciu, po totu cussus chi si connoscint, cumenti is parentis, is amigus o connoscentis. E insandus, nau deu, lasseus u' arrastu, u' arregodu, candu non nc'eus a essi prus, po totu is cosas bellas chi eus fatu in sa vida, siat po a incarrerai de sa familia, de is parentis e de is amigus, fatzeus in modu de lassai u' bellu arregodu, u' bellu arrastu. E cun custu contzillu acabaus s'episòdiu de oi e intzandus, arregodeus·sì, de arrii sempri nosu po primus a su sprigu de sa vida. Teis arrexoni, mai in tristesa, cicheus sempri de essi prexaus e cuntentus ca si bivit mellus. A s'intendi a sa pròssima 'orta. Deu bollat!